Aha ndị Igbo ekelekwa m unu aha m bụ Dr. Emma Asonye ihe m bịara iwetara unu n'ụbọchị taa bụ ịma ọkwa nke dị ezigbote mkpa n'ụbọchị taa ana m achọ ka m mee ka unu mara na gawa n'ihu um klaasị anyị na-eme ihe ọmụmụ Igbo anyị na-eme kwa izu nke bidoro kamgbe 2020 anyị gaje itinye ya online nke bụ na ụbọchị niile anyị na-abịa ịmụ ihe ebe ọbụla ị nọ ị ga-esonyenwu anyị ị gaghị agawazikwe na Zoom ma ọ bụ chọwa ka ị ga-eji chọta ebe anyị nọ n'ihi gịnị anyị nọ n'ọnụ ụzọ gị um, ọkwa nke m na-ama taa ga-ebido n'ụbọchị taa bụ satọde klaasị anyị ga-eme taa anyị ga-etinye ya na YouTube ma ọ bụ na TikTok um, Anyị na-agbalị ịhụ na ụmụafọ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ ga-abụrịrị ndị ga-amụta Igbo. Ọ pụtaghị na anyị naanị onwe anyị ga-emenwu ya. Anyị na-ahụ mgbalị ndị ọzọ ndị mmadụ ụmụ Igbo ndị ọzọ na-eme mana n'ọnọdụ ka anyị ihe anyị ji chọọ ka anyị mee ihe anyị na-eme bụ n'ihi na anyị ahụkwala ọtụtụ ndị na-achọ nwere mmasị ịkụzi Igbo mana n'ihi na ihe a na-akụzi dịcha ka o docha ha anya ha wee na-etinye ọgba aghara na mmụta asụsụ Igbo ọgba aghara ahụ wee bụrụ na ụfọdụ ndị na-achọ ịbịa ịmụ asụsụ Igbo wee sizie ebe ahụ na-amụzi ajambele um, otu n'ime ihe anyị na-eme bụ ịhụ na anyị nyere ntụziaka ihe ọzọ dị ezigbote obi ụtọ na ihe ọmụmụ anyị bụ na anyị na ụmụaka ụmụafọ Igbo ụmụazị nwere mmasị n'ịmụ Igbo anyị na ha nọ na klaasị ebe a um, klaasị anyị ga na-eme um, klaasị anyị bụ nke anyị ga na-ewetara unu na Satọdee niile mgbe ọ ga-eji nkeji iri atọ wee gafee elekere anọ nke ndị ọwụwa anyanwụ ya bụrụ na Amerịka a ga-asị na Eastern Time um, oge ahụ n'ala Igbo ga-abụ ihe dị ka um, ka anyị gụọ ya um, n'ihi na ndị bi na ọwụwa anyanwụ Amerịka n'oge dị ugbu a ga-eji ihe dị ka awa isii wee nọrọ n'azụ oge a na-agụ n'ala Igbo ngwa ka anyị gụọ ya awa ise isii asaa asatọ itoolu iri ya bụ na ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo oge ahụ ga-abụ mgbe o jiri ọkara gafee elekere iri amaara m na oge a abụchaghị oge dị mfe ndị mmadụ ịmụ anya wee mụọ Igbo mana ọ wụ oge anyị na-adị akụzi ihe kamgbe afọ 2020 um, ihe ga-eme bụ na ọ bụrụ na i nweghị ike ịnọ mụrụ anya chi bọọ i nwere ike ịhụ vidiyo anyị were ya mụọ Igbo na klaasị anyị anyị na-eleba anya n'ọtụtụ ihe dị iche iche anyị na-eleba anya na um, asụsụ anyị na-eleba anya na um, omenala nke ọbụla i nwere weta anyị ga na-eme klaasị anyị n'ọnọdụ na ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụ na ị ma akụzi gị soro anyị kụzie i sonye anyị na online na YouTube maọbụ mgbe anyị nọ na TikTok gị soro anyị kụzie nke bụ gbaa mbọ cheta na ọ wụ na ị nọ n'ala Igbo nkeji iri nkeji iri atọ gafee elekere iri ọ wụkwanụ na ị nọ na ala Amerịka ọ wụ um, nkeji iri atọ gafee elekere anọ nke ndị oge ọwụwa anyanwụ ụmụ Igbo ndị omenka na-ewetara unu nkụzi Igbo ihe anyị na-achọ ime bụ ime ka ụmụafọ Igbo mụta ka esi ekwu okwu n'Igbo mụta ka esi eche echiche n'Igbo mụta ka esi ewepụta ntụpụta izu n'Igbo ya mere anyị ji kpọọ isiokwu anyị kwuo ya n'Igbo kwuo ya n'Igbo ihe anyị chere na ọ na-ara ahụ okwukwu nwagodu kwugodi ya n'Igbo gbalịa mee ka uche gị bụrụ nke i chepụtara site n'asụsụ Igbo ga-ahụ ụtọ ọ dị ọ bụrụ na ị maghị ede ebe anyị na-agbakwasị ụkwụ n'ihe ọmụmụ anyị nke Satọde niile bụ ọsụsụ ma ọ bụ amụmamụ ihe gbasara Igbo ihe niile anyị ga-akụzi na ihe niile anyị na-akụzikwa nọkwa na omenka na app omenka nke anyị ka na-arụ ọrụ n'ime ya mgbe na-adịghị anya anyị ga-enwe ihe ọmụmụ ndị a niile na app omenka nke bụ na i nwere ike ịbanyezi gaa mụọ mgbe ọbụla ọ sọrọ gị mana nke anyị na-akụzi n'ụbọchị satọde niile ọ dị mkpa n'ihi na aga m na-anọ aga m anọ mụ na gị na-akparịta ụka na ụmụazị anyị ya nwa mere anyị ji na-anabata gị na klaasị anyị